IVF tupu efere nyocha tupu ụlọ ọgwụ ọmụmụ gịnị ka a na-eme oge nwaanyị na-atụbeghị ime ma oge anaghị aga ndị Igbo chọpụtara otu ogbugbo ha kpọrọ ya nwunye maka nwunye n'otu oge gara aga n'otu obodo ndị Igbo dara nnọọ jụụ e nwere otu nwaanyị aha ya bụ nnenna nwaanyị bụ sọ mma nwee akọ na uche nwekwa obiọma ma ọ bụ nwaanyị aga ọtụtụ afọ agaala kemgbe ọ lụrụ di ma ụlọ ya ka dara nnọọ jụụ na-enwebeghị ube nwa a nụrụla awụụ o teela ọ lụrụ di ma enwebeghị ube nwa a nụrụla n'ụlọ ya anụrụ m na ọ bụ mmụọ mmiri ya mere na ọ gaghị amụ nwa ehe asịkwa m gwanụ m ma o nweela nwaanyị marụrụ mma ka ya hụtụrụla na mbụ hmm. ya bụ na aha okeke ga-efu ama ya ga-eshi ka ọ gịnị ewuu nwoke mmadụ otu a ka ndị mmadụ na-esi ata murumuru tanye ya na ntị nnenna ma n'ụzọ ahịa ma n'ụzọ mmiri na ụzọ nkụ asịrị na-arị ibe ya elu n'obi mwute ma n'obi isi ike nnenna gara na nke otu dibịa onye sị ya ala mmụọ gbachiri nkịtị dibịa nke abụọ ọ gara hụ bụ onye gbuwara ya akụ nsugbe akpa nwa gị mechiri emechi hei isi edere ya n'elu ma o jidere onwe ya mechie anya na mwute anya mmiri tapụtara n'anya ya ma ọ kụrụ onwe ya aka n'obi bilie lawa di ya bụ okeke bụ nnọọ nwoke nwere ndidi kemgbe afọ ndị a garala aga ma obi ezubeghị ike n'ihi na ndị okenye na ụmụnna ebidola jụwa ya ajụjụ kemgbe ma na-agwa ya aha nwoke adịghịkwa mma ifu efu gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na a chọọ gị taa onye ga-anọchi gị ị chọrọ ka aha gị fuo n'otu abalị ọnwa na-eke nnenna kpọrọ di ya okeke di m ọma ebe ọ bụ na chi m kechiri akpa nwa m ọ baghị uru ka anyị pịawa anụ nwụrụ anwụ ihe aga m alụta nwaanyị ọzọ na onye ga-abụkwa nwunye m n'ihi na ụmụ ọbụla ọ ga-amụta bụ ụmụ m aga m ewere ha ka nke m okeke onye na-atụghị anya ụdị okwu a lere nwunye ya mepee ọnụ ka o kwuo okwu mana ọ maghị ihe ọ ga-ekwu ya agbachitụ nkịtị nwa obere oge nnenna i nwere nnọọ obi sara sara ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị chọrọ aga m akwado ya nnenna kusiri ume wee kupụ obi mgbawa na arịrị ririla ya kemgbe ụwa ya ma obi ya siri ike n'ihi na ọ kpachala nkata ihe ọ ga-eme echi ya N'echi ya, Nnenna ji ugwu na ikikere di ya nyere ya gaa n'obodo ọzọ họrọ otu nwata agbọghọ aha ya bụ Ọbịageri. Ọ kwụbiri ụgwọ isi ya site n'idobe ego isi nwaanyị n'ụkwụ nna ya. Ụzụ tụrụ, ọ bụghị maka Okeke. Kama maka Nnenna, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye lụrụ nwaanyị. Oge Ọbịageri lọtara di, ọnụ bidokwara kwube mana ugbu a sọsọ ugwu ka ha na-akwanyere Nnenna. Nnenna alụtala nwaanyị ọzọ, ama ya agaghị eshizi ọzọ. Ka Ọ gachara ọnwa ole na ole ebe ịnụ daburu jụụ na mbụ bidoro nwewe aṅụrị, ndụ ọhụrụ batara n'obi Okeke n'ihi nwunye ọhụrụ bụ onye a họọrọ o wetala ndụ. Nne nwata etetala, ọnọdụ a ka na-eme Nnenna ka ihe onyonyo. Ọ mabeghị ma ọ bụ n'ụlọ ya ka akwa nwa na-ebe ka ọ bụ ebee dịka ọ na-elele nne na nwa nwa megharịrị ahụ dịka Nnenna bịaruru nso dịzie ka ọ matara obi nwaanyị kpepụtara ya n'ekpere nne kuru ya ọ makwa onye ị bụ Nnenna kpere ekpere n'obi ya dịka ọ na-elele nwa ọhụrụ chi m gbachiburu nkịtị na mbụ mana ugbu a site n'obere ndụ a ala azala m ọ kpọrọ gị nne ugbu a ewu nwa m ala nwe ọmụmụ echetala m n'otu ntabi anya ahụ nnenna chefuru ogologo afọ niile ude na ekpere abalị niile nkọcha niile ha niile zizara ozugbo ahụ o nweghị ekwe kwuru ya o nweghị arụsị kwubiri ya mana eluigwe n'onwe ya ma nnenna abụrụla nne n'ala Igbo ọ bụghị naanị ọmụmụ ka a na-amụ ndụ a na-ahọrọ ya a na-ekekwa ya eke ma na-enyefekwa ya mmadụ site n'afọ ọzọ ka aha nnenna siri nọgide ọ bụghị n'ọbara kama na ịhụnanya ụdịrị ihe a nwere ike ọ gaghị adabacha na ntị gị nke ọma mana ọ bụ ụzọ ndị Igbo si egbo mkpa ọmụmụ ọ bụ ụzọ e si amụchitere nwaanyị aga nwa nke na-eme ka aha ma ọ bụ ama hapụ ichi echi ma nyekwa nwaanyị na-amụtaghị nwa ugwu taata sayensị ọlọrọ ọhụrụ enyela anyị surrogacy IVF e nwekwara ike e nwee onye ga-ekwe ka e jiri akwa nwa ya nyere ezinụlọ nwere ihe iche aka n'ihu n'ebe ọmụmụ dị aka. Ma i leruo anya, ị ga-ahụ na amamihe mba ndị dị ka ndị Igbo gosiri anyị na ọchịchọ ọmụmụ, ọchịchọ nke na aha ga-eburu ezinụlọ gawa nọbu anọ naanị ihe gbanwerenụ bụ usoro e si emezi ya n'akụkọ anyị obi ike nnenna bụ sayensị nke ya mana taa amamihe yizi awụrụ ọhụrụ ọchịchọ ahụ a na-enwebu n'akụkụ ọkụ na mgbe mbụ na-agagharịzi n'efere nkụwa na mgbuke n'ime efere nkụwa na ọkụ nyocha ka mkpụrụ ndụ na alọghachi otu ọchịchọ ahụ otu ihe ịrịba ama naanị usoro bụ ihe gbanwerenụ gburugburu ụwa dum n'ire dị iche iche ya na agwa akpụkpọ ahụ dị iche iche obi ka na-achọsi otu ihe ike ike ndụ ịzụpụta ndụ ya na isonye na ihe a na-eme ịdị ka ibe. Eji m aka na ị denyela anyị aha gị. Biko nye aka ma fesaa ozi anyị ji bịa. Udo dịrị unu.